emichaa na onye
emicha na ụmụnna ya ndị bekee nụ abịa vuru ozu ya
digiri mma agbaghị akpa ego ọnụ ọgwụ bekee
afọrọ ya mmiri ozu ahụ na-eje kpesịrị ndị ka anyị emiri n'onwe anyị nke onye kpụrụ ka ahị bụ ọ nwere ka emega ebe ka anyị anwaanyị ihe o bi wụ ụyọ ụlọ aja ọkpọkpọada abụọ ka ga ya aka gobi aka amakụmama na ụyọ nga ya arụma na ụyọ nga ya arụma na nga a ga-ataba anya mana ọ fụrụ ndị aja kugbu ya mgbe ọ bụrụ na aja kugburu ya arụgba ụyọ nga a ga-ataba nwaanyị afa a ga-eli ya mana nwaanyị ibi ụyọ aja rufu mmiri eshi nwa ụmụ ụmụnna ya na ndị amanwụ na ndị ezinụlọ ma a dara ebe kemoshi anya rụhụ akwara nwaanyị na ụmụaka otu ọnụ ụlọ kpọm uwe ọzọ ma akara shi ahụ akwara ya otu ọnụ ya mana ọ nwụrụ na eche alahụchi elime ya ụyọ aja ihere ga-abịa ndị ha anyị we don't want that shame anyị ga-enwe visitors anyị ga-enwe guests akpadomana ka dị eji eji ọrịa mụmụ na ya gajila na ya abịaghị ya lere ọzọ a kamada ngaji eji akpa okwu ahụ ikwu ya ahụ ejiri shi onye akara onye akara ha ahụ iziga izigachi onye akpịkwara ya nụ ọhịa maazị dọch na ndị enyi m na ndị anyị kpọghara eji akpa ego ọnụ akamada taa onye akpanye ejikwa eme ya ndị ọzọ dị iche iche enwere m onye ọbịa bịara shi anyị kpaa ego ọnụ okwu siri ike okwu nyeka nsogbu ebe ka anyị anyị chaghị ịga ya anya na okwu ndị ọzọ dị aṅara iche iche ụmụnna onye eji eme ya na ọ ga-amasị m shi ya ji aka ya kọwaa onwe ya nna m akwanụ onye bịara nwanna ana m anaba gị ị bịaduola ọ ga-amasị m shi gị gwa ọha na eze onye ị wụ
a na-achọ akwa ikiri ndị mmụọ egema ntị agajiela gị maazị dọch ya rịla gị mma ọha na eze ndị be ka anyị ndị ha anyị eji amasị ndị ha dịkwa mma eji amasị ashị m akụrụ kụọ gaala anyị ndụ ugwu iji akpọpụrụ anyị mhm. anyị ga-eri ga-abịa eliri anyị aga ịbịa n'ohi ọ ga-arịla anyị mma eshi eke eshi orie eshi afọ na nkwọ tupu m apalie okwu aha m wụ Emmanuel Chinwendu Chukwu known as the music minister awụ m akịrị ọha Stephen Arimachukwu ke Ihi Ọgada awụkwanụ m onye Ihi Ọgada eji akụ egwu abịara m soma maazị anyị mee okwu ọnụ ya gaziela ndụ ndị dịka imeela nwanna m imeela nwafọ Owerri nwafọ Imo steeti anyị nwafọ Ihitta Ọgada akara aka ọ bịadoro taa anyị kpaga okwu ọnụ mana e nwere kpa anyị eji eme ya nga music minister ee tupu anyị apali aga m achọ shị anyị lee ilu ole na ole ndị be ka anyị e nwere ike ịkpaga ọnụ o nwere ihe ndị Owerri anyị eji ekwu ilulu ndị be ka anyị eji ashị ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo olee ihe wara ya wụ okwu ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo ọ wụ onye ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo Eh,
na mbụ ndị be ka anyị agachi gbakwala anyị kpamsi ka a sị ilulu wụ okwu amamihe dị omimi nke ndị Igbo eji achọ asụsụ mma otu onye ọkammụta bịa gwakwa anyị sị ilu ahụ wụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu mhm. a sị e were ilu bie ikpe onye akwari ajụ sị eleshi ikpe hụ akpọghara nkụkwa zọọ amaghị okwu ekele ya ọ ya mere e ji ilulu kwuo ụka na omenala Igbo ejikwa uju ka e were ilulu kwuo ya onye ọbụla mara ji mara ka ịchọ ọtịrị ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo em aga m akọwa ya ha ejikwa eji akọwaga ya wụ sị anyị na-akọwagara ya onwe anyị n'ihi na a sị onye a kpụrụ ilulu kọwara ya ego e ji lụọ nne ya furu ọkpọrọ mana ọ wụ anyị onwe anyị ka anyị kọwaga na anyị na-akwuga maka ọha na eze ndị amacha anya anyị ịhụ na ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo kparagba nga a shị mmai hụ onye ọ ma ya ebiri ugwu Ezid hụ onye ọ ma ịchụ ka o chọrọ Ezid gara ya afọ gị adị achị ee agbaji okporo ụzọ eje ije bere m mkpa maybe ejega m meeting mana ọ ga-awụ mkpa keke ya dịkwa mkpa ka eke mezu amazi dọtụ nga o guzo aga m akpa ọnụ ụkwụ brek ebekwa otu sekọnd ọ bụkwa otu sekọnd nwanne m kpa ọnụ ụkwụ brek sị ya ah, maazị si ahụ gara sị ya ngwanụ m agbado ọ rị m ọsịsọ so by so doing nwanne m a
ije hụ onye ọ ma ya akpụ nguzo fụara shị ọ ma gị jiri oke ọsịsọ o nwere onye ị hụ o nwere onye ị mara na ị hụ ụzọ ga-eji enwe otu nkeji mechi nwanna ka moto gị nọ nga ọ rịkwa mma ka ị pakịrị nga ọ rịkwa mma ọ ihe a nna m ukwu kọwara ka ọzọ hụrụ gị be ndị be ka anyị ebe eji ashị onye ma akwa ọkwa eji achị ya ọkwa nọ na-akpa ọkwa onye ma akwa ya eji achị ya i lee ihe ya wụ ilulu Owerri ahụ fụara
nwanne m agazi ụbọla gị ya ịla ị ma na ilulu na ilulu ibe ya wụ hmm.
ah, interconnected tabi o daga mgbarachi nla asị onye ma akwa ọkwa eji achị ya ọkwa ha eji achị ndị akpa abọ eji akpa abọ ndị akpa ekete akpa ekete n'ihi na onye maghị ma anya ya e nwere onye aga n'ime ọhịa ahụ ahụ akwa ọkwa a sị ya ya hụrụ anya ma agbara ọ ya hụrụ anya akwa agbụ mana ha hụrụ akwa ọkwa onye ọbụla mara n'anya dimkpa ọbụla mara n'anya akwa ọkwa eji achị ya na nkọwa ya otu ụzọ ma ụkọ ọzọ wụ asị anụ na-amaghara ya chaa n'ọsọ onye ji eme ahị emekwa elu ma ala anya ka a ga-achọ m anya ka ndị eji achọ ya onye mara n'anya onye mara n'anya ahị
anyị ahụ onye eji eme aha ahụ hmm. ịkụ egwu ugbu m akụ hmm. enweghị ike kpọ anyị egwu sị anyị bịa rụma mason anyị na-arụma blọk ha gakwa ha akpọ anyị wụ ndị egwu na-akụ egwu ya mgbe ahụ anyị na-akụgo egwu ahụ e nwekwara ndị ọzọ eji aback anyị up like enwere keyboardist hmm. enwere eh, eh, eh, bassist enwere lead guitarist drummer congarist and the rest of them nwekwa backup singer n'ihi na iji sa agụ egwu mana ị gaghị agba agba iche iche onye ka ọzọ gị tigo olu ya etiga ya hmm. ya bịa na harmony ụmụnna o nwere okwu anyị jiri bịa taa okwu anyị jiri bịa taa wụ okwu nderi ahụ asọga ụka asọga ya ụka asọga ya mmiri asọga ya mmiri shi onye akara ya onye kwuru ya gbasara olili mmanụ ebe ka anyị olili ozu na eji eme onye ahụ nwụrụ anwụ ma ọ rị ndụ mere na m jiri kpọma nwanna di ya m shi ya ngwa bịa makwala anyị ịga okwu ọnụ taa echi ee okwu ahụ ha abụdakwala ya mmiri sa ya m shima jụọ gị nna olee ihe ị chere gbasara ụna mụ na eji ana ndị mmanụ ọnwụ n'ala na omume eji eme ndị ahụ nwụrụ ma ha rị ndụ bụ ile ihe i chere ma ndị ka ime okpere ma ndị ka ya amaala ma ndị karị dị ma amaala na ime okpere arị ka akpụrụ ha akpụrụ ozugbo nwa bụrụ onye otu mgbọ ile ihe i chere gbasara ihe ọ na-eme a virus ebe ka anyị ile ihe i chere gbasara ya nwanne m akọmacha ihe dọrọ ọgụ alụgharịa ya ọzọ adọma kashet
na ahịa banyere olili ozu kpa e si ekwuga wụ na ndị be ka anyị emeela ya a shị onye nne ya na nna ya nwụrụ ya elijila ya ama mana ndị be ka anyị na-abịaba mee ya e nwere ha eji ekwu na na ọ gakwa ịgba mmee bere ya lọgakwa agba mme agba mmee mmadụ na-anwụ oge ma bụ ndere akpọmambụrụ a na-akpọ na n'aka re fa iji mitie ọkụ meekwanụ na mụ na n'elu ya ọgba mme o nwe ike gba mme ma chihochi nwekwara ndị nọ na that family ahụ bịara rie mana because ozu na drọpụrụ nna ekwuru ma nna m na mụ na n'elu ya nwunye penti bekee mgbe 10 years mgbe mma nọrọ ndụ ebido ụbama renovate ma penti ma onye rere sa na ji ozu ebiela mmadụ abụọ nke ahụ bụ otu mana ndị mmanụ kwana aga m achị ụfọdụ ndị mmanụ eji etinye mmanụ ime hmm. ndị mmanụ eji ewere pressure ma ọ bụrụ n'olu bekee hmm. ma ntụọ ya ndị mmanụ nwee mee ondu ejikwana enye ndị mmanụ advice sị wuo ụgbọ karịwụọ ya bụ otu izu ụka hmm. wuo ụgbọ karịwụọ like e nwere otu ihe mere otu obodo ọ wụ mmanụ nwụrụ ebe ala bekee akpụkọga ego kpụkọga ego ndị ala bekee akpụkọga ego kpụkọchara chaga ndị nwa jere ala bekee jere sị o ji nyere ndị family nwa aka nye ụmụ ihu na ruo ebe ahụ ọ nwa egburu ya ndị ya wụ na-akpụkọ ego millions of naira a sị eji ya akpakpụgharị ya nna ya sị anyị elela anya ụdịrị ego akpọrọ ya ga-esi akpakpọ ya ọ nwa abịa lie ihu ahụ dị oke aha nwoke oke ndị ka ibe ajụ nọchi anyị na lie ya ebe send ala nnụ ego ahụ nna ya elegala anya elega anya elega anya ahị nwa m pụ jem ebe ewu o ji kpọli ụmụnne ya anyere Nye m na aṅa aka. mgba ebe ọnwụ na wa ọnwụ na ma akpakpọgharị akpakpọgharị ma akpakpọgharị hụ ya o mee ka ihe niile mgba meenụ video kpọọ ụbọchị ọma a najiri ma mma a najiri ji video eme ihe niile emeela ya candle night ebe emeela ya omenala lie ya ebe liekwa ya ebe kwa ya ebe na ji ego ahụ eji ya mee pepa kpọfee nwanne ya aka ọzọ hmm. obodo ọzọ ị hụna sị elema ya anya ka eji wụrụ mmanụ na ka ụfọdụ a na-acha nwoke ka akpagbu n'onwe mgbe a mana gị lekwa ya anya otu so nwanne m ahụ gbasakwa nna ka ndị ndị eh, eh, eh, ndị obodo ụfọdụ abịara ugwu abịa abịa leta nwaanyị ọ nwoke mgbe ọrịa ga ya emeje nwoke enwebụla onye ji kpafu okpu sị anyị bịa leta mgbọtọ anyị nwanne anyị nwoke ma ọ bịa mana esi ọrụ ọ kwuru pem abịa gụọ ngwa ọgwụ nga ndị dibịa gụrụ ngwa ọgwụ ị ga-ewe ogirisi chọọ mụ ngwere abịa gụcha ya compile onye isi nwanne m aga ahụ ego akwụrụ ibe ya elu ụfọdụ mmadụ ka na-eche achapa adịghị anụhụ ya aha anụchighị ya anụchighị ike ọ nụrụ sọ ma a ga-edu ha ehi a ga-eme ha nke elehụkwana m ụmụaka akpakwara ha ego n'eziokwu ọha ememe hmm. mana ji na-eme na impose hmm. ọnụ mmanụ ife onye mmadụ nwụnana obi ji ajọ ya njọ ọ dị akpa ama aga abụọ akụ egwu anyị akụ hmm. egwu aka ị notisiri shikpa iji ana egwu herita traditional wedding house opening ihe ndị mmadụ kpara na ndị mmadụ nwere na-arị otu ọnwụ ihe nlecha onye ahụ gịsị e nwere mgbe nnụ plan na ọnwụ hmm. mgbe elenu ha na-eme nwe oge ebiri hmm. emezie ya emezie ya taa ama mana before ga-eme na wedding iji na gboo mmadụ ma ndụ ya hmm. so ọ hụrụ sị mmadụ biwekwala ya nga aka ewutega m n'ike ụmụnna eme na ụmụnna eme ka ha kposara ndị mgbọ na ahịa ịkaga maka ya Olee ihe i chere gbasara anyị kwuola ekpela ya ọnụ mana i kwuchihụ ya ọ ji ele m anya sị ị ga-ekwuchi ya Ọ- mmadụ m ugbula aka ma lụrụ onye alụbara ya nga were kọsị ejere m ebere kpa je lụkpa onye rekpa ụmụnna ya a ga-abịa nga ahụ bebele ya mana because of them ya wụrụ ozu a na-eli otu izu ụka ọ na-aga n'izu ụka anọ ọ wụ izu ụka ise ọ wụ izu ụka n'ọnwa ọ wụdị otu afọ mgbe ụfọdụ achịgo ụmụnna ya chi ụfọdụ n'ime mụ abịakwaghị onye ga-egwuga mbazụ a ga-abịa metụrụ omenala ebere kpa abịakwaghị onye ke mere ka onye mere ke mana ma onye rị ndụ ahịa ahịa karawo abịahụ bịabịale aya bịabịaba n'ile aya ji onye dị ụfọdụ agakwa eje ejie ndị ebe ke nwe ojiji adịkwa ama ma nwanne nwaanyị ọ nwanne nwanne nne nwoke arịkwa ahụ ọkpa

onye mmadụ na nwụnana obere ahụ ikpuru isi chi onye ga-akwa mama ya onye ga-akwa nne ya onye kpa ego achọ akụlie papa olie mama wụ ọpara gburu achọ onye nwere capacity ịkwa ya na bọ a ndị ebe ka anyị eme n'onwe anyị bụkọ ya kpụrụ kọ ahịa bụ o nwere ka emega ebe ka anyị

nwa ọmụmụ ụmụnna ya na ndị amanwụ na ndị ejinọ ma dara ebe ke moshi anya rụhụ akwara nwaanyị na ụmụaka otu ọnụ ụyọ otu ọnụ ụyọ kpọm nwa ọmụmụ akara shi ahụ akwara ya otu ọnụ ụyọ mana ọ nwụrụ na-eche agahụchi elime ya aja ihere ga-abịa ndị ọha anyị we don't want that shame anyị ga-enwe visitors anyị ga-enwe guests akwadomana card eji eji akwadomana egwu ememana paint ndị plaster na-anya na plaster ama aga bọpụta no it has become a problem ebe ka anyị ebe ọwara ọwara ọwara epa ma ọwara parasitic that ọ wụla pattern onye mmadụ na nwụrụ anụ ụfọdụ ebie mbibi ego onye mmanụ ọnwụ n'anya ebe ka anyị eje bie mbibi ego ebe ka gị million million na na-ebi hụ ama eji bi hụ a onye erekpa ncherechi omume erekpagharị mma ocherechi ihe onwe ihe kwachiri ị na mere ya jema ala ebe ka anyị ebe because anyị wụcha ndị Igbo ndị Igbo but with the way o ji agaga ugbula aka o ji agaga ugbu anyị nọcha akọma azụ ụmụ ndị anyị mụsachara na ndị ka a gaghị amụ erile gakwa nle erile ga nle
ọ dị mkpa nwanne mkpa n'ihe i kwuru ugbu ọ bara uru enwe nwere bụsi enwe mmadụ n'ozu asị nke akara ji ma ga enwe nna m ọkara obi ohere ụmụaka ka enwe mmadụ n'ozu enwela m enwe mmadụ n'ozu emekwala nne m enwere emekwala anyị ị hụla ebe ka anyị o mere eme sanye n'ụkpala kpesịm kpesịm kpesịm ndị ebe ahụ daba vọrọ mmanụ vọrọ onye e liri eli kemgbe abala abụọ eliri ya ya nọ abala abụọ ime ime Ụmụnne ụmụnne ya ụmụnne ya asịrị ha jiri ihe ndị anyị kwuru anyị si mgba vọrọ ọnụ nwa aka obi ji nwaanyị ili vọrọ mmanụ ha mere mgbagbu ị chọrọ ịgwa m sị na ọ wụrụ modern age ma aga ugbu mmadụ a kere ka akpanyụ si eji ozu eliri kemgbe abala gbaba mmiri ahụ ozu nwa ahụ nwa akwara ala ji bekee nwa ha ga nọ n'ụsọ anya n'ụkwala kpesem kpesem kpesem ọ na-ekpaghe ịma ha mechaa n'onye
emichara nze emichara ụmụnna ya ndị bekee nwụ abịa vọrọ ozu ya
digiri mma agbaghị akpa ezo ọnụ anyị bana ka ọ na ọgwụ bekee afọrọ ya mmiri ozu ahụ nwaanyị je kpesịm
nwa akpara ya laa ya bụrụ ụwa ka ugbu enweghị eche m so nwere nwokorobịa isi kpakọrọ ga-ekwesị mmiri ozu kpọrọ n'ọgụ okiri ọkwa ya na ọga okiri ihe ofere ebe a kpọrọ n'ọgụ abịaghachi anyị na-enwe ike ili onye ndị bekee

esetụchara m ihe egwu echicha gị ndị mana kụọ egwu asị enwe ike ili ya esizi etela anyị ga-akpọkpọ ya mma ọwụla ọwụla

ọ ka mma dat mgbe ahụ onye ahụ gwara m gị si onye ahụ arịa ahụ ọkpa ma ọ nna masị onye nna na-emezela okenye hụrụ nna abịaghị akpụ ya zụta bred nri kpọọ ole dagbuo n'ọrịa maka iwe akpụ bred na heti nnọbịara unu ya ya na ịmala ya nwere ọsọ ọnwụ nka ka ọ kaga ee nso ọrụ ọ kagara gbaba ukwu osisi according to ndị Igbo ada nwere gacha akpa ego ọnụ ahụ ndị ga-ama ego ọnụ sị nna hụ nna mee nụkpa mee ifu na onye ahụ eji abịa ele ya frequently ha ọrụ o kwuru ege ya ntị na digest ya ya bịa nwee reach compromise
ọwụnụ karịrị arike arike bịa amaghị o nwere onye ke enyi m nwoke nwaanyị nwanne ya a nwụrụ nwanne ya a nọ ala bekee hmm. nwaanyị nwanne ya nwanne ya eji ego amara m of the story I am aware of it nwanne ya a na-eji ego shi na-ele nwaanyị ya ọrịa na nwaanyị ya nwere breast cancer hmm. nwaanyị ya nwere breast cancer for a very long period of time ụmụnne a nwaanyị ya ekworo ihi shi a di ya nọ ala bekee ji agegbu zụọ ahụ ọrịa ahụ ewe ndị zụọ ọrịa achị a ga-eme ya ele ya agba a ga-eme ya elekwana ya ji eme ndị nwere cancer na ọrịa whatever it is ana the guy a na-akpa ego adanne a nwaanyị ya ahụ akpọrọ nwaanyị nwanne ya nwaanyị jemebe kemgbe the young man lụkwanụ nwaanyị a na-akpa ego eji emetụrụ chibụ ọ bụrụ ewu eke maka ebe ya shi a ga-eje dọkịta a ga-eji emete gị emegara ha kpukpuga ya kpukpuga ya kpukpuga ya ara a na-ereba n'ime ara erela nwaakịrị ya nwa ịga ndị shi a di ya gburu shi a di ahụ gburu ya ahụ enwe ike elu ụwa na-elie nwanne nwaanyị ma nwanne nwaanyị di ya ọ na-agburu ya a nwanne nwaanyị nọ nga nna m I mean you can understand mm, mm, so ahụ na mm, some some ụfọdụ eh, obodo ji ewere ozu a aga ịga mara ala eji ewere anafere exactly eji ewere onye nwụrụ anwụ as an avenue to make money mmadụ nwụrụ ala gaa nwa agụmakwụkwọ nwa agụmakwụkwọ nwoke arụ n'ebe ke nọ ọrụ na ụmụnna ya jee n'ọkpa na ego ya che nwa ndị edere nga ya ga-eme nwa ọcha aya dịka ya gụwara cha ya amaghị gbasara nwa ahụ ya dị uche adanne ya anị ọ na-aka iwe ya wụ nwanne ya nwaanyị pụrụ nne na-enwe ngwa ngwa ọ na ike nukucha ọbọ amịa ọbọ ego amịa ọbọ amịa ọbọ ego de nwa na shino nwa para nwanne nwa nwaanyị bi aya re interest ah aya re interest ma ma ma ya chọrọ ma ya na kọrọ ma gụ ma ya shi a ya wụrụ m aka ndị ije ma dịrị ejema when I don't know anything iwe aga ọ na-awụrụ m ụka abamara ịmara na achọ ụka n'afọ ụka abamanụ ndị a na-abịaghị ofu onu ihe mere na ife na ụmụnna ma mmadụ gị alụ nwụrụ anwụ na ada nne ya ire obi ihe mere nwa akpọrọ eje moto onye obi okpere chebe onye ụkọchukwu onye ụkọchukwu ebe amacha ha ga-enwe ha ga-enweta ya mmanya agbasa ya mmiri nsọ ọ na-achọcha ya kọ mmiri ndị bịara mmanya ahụ karịrị akarị eziokwu niile o chere eche anyị karịrị anyị bụ beti ṅụmụ fati anyị karịrị akarị eziokwu so um, na-apịcha ya ọnụ olee ihe ị nwere ikwu maka anyị ji chịkọa ya wụ okwu ahụ ọnụ maka nde rị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na ndị okpere ji eso enye aka emekwa ihe ma a ga-agụmana ga-erime afọ eju ị ga-ewe ya eji ga-eli mmadụ nke a bụrụkwana ndị ka amaala ọ nọkwa na enweghị ebe ọ kọrọ so ya wụrụ omenala igbo anyị a ga-achị n'iyi anya elee okwu ị nwere ikwu iji pịa ya ọnụ gbasara ah, nde rị ndụ na ndị mmadụ ọnwụ na ala nwanne m ilu ọrụ akpụgara ụmụ nnụnụ nwa ncha so ya akpụgara nwa ncha a ndị nwụrụ anwụ enweghị oke na ha anyị kwuru Ọ nde rị nde rị ndụ. ndụ true onye ọbụla dị ndụ buru ya n'obi sa mmadụ niile ga-anwụ igwe niile ga-ezere ya n'ụzụ mhm. ya wụ ụtarị a ji pịagbuo Taye a gakwa eji ya pịa Taiwo ndị okpere kpụsa anwa ahụ asị m ụtarị eji pịa Taye Taye eji ya pịa Taiwo osisi eji kugbuo na ajụjụ eji agbakpọchi n'ụzọ amaghị ahụ ya

maazị ihe i kwuru bụ eziokwu ọ juru eju ebe niile ndị si ụmụ Meri na ndị arụgụme pentikọstal ọ dịkpa ahụ a na-akwọ ya akwọru ya ya onye ọkpa nwa ahụ anyara mgbọrọgwụ afọ ara ya ala nwa na-akpụsa nwa ahụ anyara mgbọrọgwụ mbara na ka afọ ara ya mhm. o nwe onye ma ha echi ga-abụpụ ha

onye echigo ọnwụ sị a ga-akpọrịla a ga-emerịla akpa o nwere ike na bụ ụlọ taa ọ ga-eje echi and ọ gaghị agba nga a ga na-eli onye ọnwụ ọ na-akpọ na echi echigo ọnwụ sị a ga-akpọrịla gị a ga-akpọrịla gị ọ kere isi eme ndị ara ndị ime ndị ara ndị unu listicha ndị ahụ ndị aka ruru ya kpasi ndị aka ruru nwaanyị ekukọma ya di ya mhm. ndị aka ruru ya ọ ga-emefu ya eme apụla ihe niile azụ ọ maka ndị rị ndụ ka e ji emega ihe ndị ọ wụ maka ndị nwụrụ anwụ onye nwụrụ anwụ anwụla ọ bụ ọja kpụmkpụmkpụ ya enwe ndị ka o si pụrụ nna m nakwa nsogbu nkwa n'ike aka agbadala ọ jụrụ ajụjụ otu ajụjụ ka m si na-ajụ tupu anyị emechie okwu ndị enyi na-edebe agụ ahịa ndị kpa m jikwa kwuo mbụ gbasara nke ndị ke eh, eh, ndị nwe mmanụ hmm. ndị enyi na-eje agụ ha na amaala eh, na chọọchị ma na amaala e nwekwara ihe e ji ha contribute in the life of onye mgbe ọ rị ndụ tupu ya na-anwụ nna agụmarị masa ndụmọdụ na obi kọnụ ndị rị ndụ na-eti mana ndị mmanụ nwụ na-ana under pressure even ndị rị ndụ ụfọdụ ndị rị ndụ iwe wela gị chara na mgbe ụfọdụ ndị rị ndụ ụfọdụ kwanụ ndị rị ndụ ụfọdụ ejikwa eji aka emi na ya onwe nwe gemakwa m ntị o mma kachakwa ndị mama mma ahụ ị mara na cha gị rị ndụ arị akụ ụmụ gị kpa arị ọba bara arịbela ndị mara ha ga-achọ edomara hmm. rekpa na ala edomara ihe na alebe ka anyị agwọ na anyị buru ọbara izumokwu ezo arịkpana ala idomara gị onye mama anaghị gị nụ Christian Mother anaghị gị nụ Girls' Guild anaghị gị nụ ke nde ndom anaghị gị nụ ozugbo mitin ụfọdụ ozugbo mitin n'ụwa ga-agbabacha ime ma gị ịdọsara e, e gara na onye nsogbu ndị ozugbo ndị niile ijejere organization ojeje gbaba ime acha gị ma gị jezuo oke

Check no interest in all these things. Ahụ kọmụniz naanị gị naanị ga-eji anọ ekpere ke na chọọchị ke ministry ke kwaya ke ke naanị gị naanị mgbe onye ahụ na-akụ m azụ ghara ihe kwuchiri ụmụ gị ike ga-adajọ mara na ṅụ so mma ndị ga nkwashi ihe ya ka nga gbasara ihe ndị ndị mere a ndị ma na-eji eji aka nha achọji ndị echi mgbe ga anọ m aha m akwụkwọ na-esoro nnọkpọ m ahịa without consideration anyị na-achịkwana ihe eme ọgụ ma ọnwụ onye ga-ede kara na mme ihe na ozugbo group niile ndị ị bataga na kpụcha ṅụ ọbịa ma ndị gbada na anyị bịara ha dọrọ ha hụ let's take for instance eh, 100,000 ma ndị gbada bịa nye ndị nde ma otu village bịa anyị only 200 members

wo kwuru nwa nwa ya arịghị ha penny so achịkwa m kpụkparị okwu ahụ i kwuru ejiri amajiga akụkọ machi onye rị ndụ hajima onwe ya Mhm. onye rị ndụ wetumakwa aka ụfọdụ ihe ndị ma na gadọ arala ụmụ gị rimafe eju kachama mmagharị ngajem ụmụ gị kpa arịghị ido magarala ṅụ gị na na-aba na ihe ndị na-eche ashị agị kpọkwa ụmụaka arị ihe reela nwunye kpachi dọmara azụ bido ego azụ nne nwe ike megbu anyị hụ akpa ejiri fụ aṅụ aka n'ihu onye ọ wụ ihe na eh, ah, ah, onye ọbịa m nwere ndị a jiri kwuo igwe niile ya jụrụ ozu o nwe onye nọ papa anyị na-ekwuga ya ugbu enwere ike anya ọwa aga m anụ ya echi mana onye ọwa mara o ji bịa eme onwe ya ma ndị papa ma ndị mama na ọ ka ndị mama njọ na ndị papa enwecha taim ahụ ọ ka ndị mama njọ m na-ewetu aka oke yagara yagara yagara iji pịaji okwu kwara ya mpịaji onye okwu nwere nye our viewers ọhaneze ndị dịka anyị acha ajụ ma nkwụ kapị m ọnụ eji mara mgbufu nwanne m amaazị akwa na ha mbichi ntu mmadụ ka m akwụ akwụkwọ mana ama m ihe kpara gwa oke ọhịa jela kpọchara ya gbọcha like i said earlier asị m ọkara echi eme ndị Rara ndị. onye mani asụ ya sụọ igbo onye ama asụ ya sụọ Anambra hmm. sọkwa ya sụọ ya okwu sụbisi okwu ya sụọ Anambra ihe gbasara olili mma na ebe ka anyị kwesịrị maka na ọ wụọla anyị a very big issue Maazị Dọch jikwa na kwuo ndị mma na-eji m na spid agbabacha otu dị iche iche adọ ọrụ ụmụnna eri ma afọ eju na ndị mpa ashọkpa akpa mere ele mana onye ụra onye ụra gharakwa n'efu n'oke ọnụ Mm. ya gajiere m ọ wụ mụ na nna ahụ na ọ kpala ụkwa ji ala anyị eze eh, minista muzik minista nwafọ ihe ọgada were na ọtụ anyị o ji akwa egwu ada ụjọ Eh, ya hụ o nwekwa onye chọrọ ibuku ya eh, wu- you- you'll be seeing the number at this screen now his number eh, for bookings go check some of his performances out nna ahụ she o ji akwụ egwu ada ụjọ you reach out to him ọ wụ onye nke m so uh, gị bukuo ya gị bukuola m Ọ- ọ ga- ọ ga- onye ka agwa ndị ka gabalaga abalaga gị labalaga abalaga. A ga-ahụ ya, ya ma ka e meghere ndị mma na-asị Maazị Dọch ka ma gaa.